Bhur gcéad fáilte isteach! Inniu táimid ag seoladh aip nua i gcomhair Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Tá Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ag cur chun cinn na Gaeilge i gclubanna Chumann Lúthchleas Gael ó fiche is a seacht déag ar aghaidh. Seo scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid Chumann Lúthchleas Gael le haghaidh clubanna ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Ar chlárú leis an Fhondúireacht, cuireann foireann Glór na nGael cuidiú ar fáil d'oifigigh Gaeilge an chlub, i bhfoirm comhairle, tacaíochta agus smaointe le tógáil ar an obair mhaith atá á déanamh sa chlub cheana féin. Is féidir deontas a lorg ón Fhondúireacht chun cuidiú leis na pleananna seo a chur i gcrích, agus bronnfar bonn ar na clubanna as méid áirithe a bhaint amach ar son na teanga. Is cúis áthais dúinn é mar sin an aip seo a sheoladh inniu chun cuidiú agus tacaíocht a thabhairt do dhaoine a bhfuil spéis acu sa teangaidh. Tá an aip ar an dá ardán, Android agus Apple, agus seo blaiseadh dá bhfuil ar fáil ar an aip fosta. Tá aip nua na Fondúireachta ann chun gach eolas agus scoth áiseanna a chur ar fáil do bhaill maidir le cur chun cinn na Gaeilge sa chlub. Tá eolas ann ar an Fhondúireacht féin agus ar an fhoireann atá againn i ngach réigiún. Is ann a bheas an nuacht ar fad mar a bhaineann sé leis an Ghaeilge agus leis an spórt, chomh maith le nuacht thábhachtach maidir le rannpháirteachas do chlub san Fhondúireacht. Taobh le foclóir cuimsitheach spóirt, tá físeáin Gaeilge ar an traenáil, ar scileanna spóirt, gearrscannáin agus ceachtanna teanga. Tá podchraoltaí, áiseanna foghlamtha agus teagaisc, eolas ar an phleanáil teanga agus ar eagraíochtaí agus ar phobal na Gaeilge. Tá féilire ann le dátaí tábhachtacha i mbliain na Fondúireachta, agus cuirfear brúfhógraí chuig úsáideoirí chun nach ndéanfar dearmad ar spriocdhátaí go deo. Tá go leor eolais agus áiseanna an-úsáideacha ar an aip anois agus beidh muid ag cur leis i gcónaí go mbeidh sé ina stór mór luachmhar ag pobal na Fondúireachta agus ag pobal na Gaeilge. Cloisimid anois ó Sheosamh Mac Donncha, Cathaoirleach Coiste Náisiúnta Gaeilge de chuid Chumann Lúthchleas Gael. Bail ó Dhia oraibh. Cuireann Coiste Náisiúnta na Gaeilge céad míle fáilte roimh an aip seo agus tréaslaíonn an coiste le Glór na nGael as an sár-obair atá déanta acu an togra seo a thabhairt chun críche. Ó thús aimsire, tá Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ag dul i neart, bliain i ndiaidh bliana, ar fud na tíre. Agus cuideoidh an aip seo go mór le tuilleadh eolais faoin bhFondúireacht a scaipeadh isteach sna clubanna, sna paróistí, thiar, thoir, ó thuaidh agus ó dheas. Agus is céim mhór í an aip seo freisin chun an nasc atá idir an Ghaeilge agus na cluichí a neartú. Ábhar bróid dúinn uilig, mar Ghaeil, Gaeil atá bródúil as ár dteanga, as ár gcluichí agus as ár n-oidhreacht. Agus tá mé muiníneach go neartóidh an comhpháirtíocht seo atá idir Cumann Lúthchleas Gael

Ó cuireadh tús le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha sa mbliain 2017, tá níos mó ná €450,000 infheistithe i dtionscadail forbartha na Gaeilge ag leibhéal na gclubanna sa Chumann Lúthchleas Gael. Is ag an leibhéal seo, ag leibhéal fréamhacha an Chumainn, ar theastaigh uainn i nGlór na nGael an tionchar is mó a imirt. Is páirtnéir den chéad scoth é an Cumann Lúthchleas Gael. Molaim meon agus tiomántas na foirne ach go háirithe i leith forbairt na Gaeilge agus le forbairt na Fondúireachta seo. Is é seoladh oifigiúil an aip seo inniu an chéad chéim eile i mbláthú na Fondúireachta. Tabharfaidh an aip gach eolas do bhaill na gclubanna faoin bhFondúireacht agus ar aon tábhacht leis sin tá eolas ann a bhaineann leis an nGaeilge, agus an Cumann Lúthchleas Gael. Is í an áis is fearr liomsa san aip seo ná na físeáin a dhéanann cur síos ar an bpleanáil teangan ag an leibhéal is bunúsaí agus ach go háirithe conas tús a chur le plean teangan i gcomhthéacs an chlub. Tá mé fíorbhuíoch do Roinn na Gaeltachta, do Fhoras na Gaeilge, do fhoireann Pháirc an Chrócaigh, d'Uachtarán an Chumainn John Horan agus do fhoireann uilig Glór na nGael. Gan a dtacaíocht uilig ní bheadh an fhondúireacht seo chomh láidir is atá sí inniu. Mar fhocal scoir, smaoiním ar Sheosamh Mac Donncha féin a bhí ina laoch ar an oiread sin bealaí agus a bheadh lán taobh thiar den iarracht seo inniu ach é a bheith linn. Go raibh maith agat. Agus anois, teachtaireacht scríofa ó Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Seán Ó hÓráin.

Tá sé iontach go mbeidh go leor acmhainní nuachta agus scéalta maidir le himeachtaí an Chumainn le fáil ann freisin. Guím gach rath ar an togra seo, coinnigí slán sábháilte agus beirigí bua! Sea, sin é, tá an aip seolta. Buíochas mór le maoinitheoirí na Fondúireachta, Cumann Lúthchleas Gael, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Foras na Gaeilge. Buíochas mór fosta le baill foirne Ghlór na nGael agus Cumann Lúthchleas Gael a rinne obair mhór ar an aip. Agus le Eoghan Lennon ag Own Interactive a rinne dearadh ar an aip. Tá an aip ar fáil anois le haghaidh Android agus Apple. Bainigí uilig sult as agus ádh mór le cur isteach ar Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonnacha. Go dtí an chéad uair eile, slán agus ádh mór.